an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw taatɔ sɔrɔ an bɛ setani gɛn ka bɔ an ka kɛnɛ kan n'o ye wuzubilahi mina setani rajimi ye nin kɛnɛ sanumanba in kan k'a fɔ aw bɛɛ k'aw bɛɛ ni sɛnɛ N'i y'a ye aw ye sow bila ka na aw sigi a bɛ ko dɔ de kofɔ hali bi anw denw bɛ fɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ parce que denmisɛnnin o denmisɛnnin n'i tɛ gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la aw bɛ i t'a ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ a i tɛ bɔ fili kɔnɔ dɛ diɲɛlatigɛ ye k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ ye a ye to ka baro kɛ ni musokɔrɔbaw ye a ye to ka baro kɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw ye n'o kɛra a ka ca ala fɛ aw bɛ fɛn caman tɔmɔtɔmɔ k'a fɔ aw ye aw ka denmisɛnninya kɔnɔ ani mɔgɔkɔrɔbaw min b'an cɛla an b'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko diɲɛ ye kalanso di aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ ni bana bɛ mɔgɔ la aa n'i ma fura ɲini a la i tɛ furakɛ dɛ bana fɛn fɛn n'a bɛ mɔgɔ la n'i y'a feere dɔrɔn a bɛ san i bɛ lafiya i ka furuso kɔnɔ furuso kɔnɔna dabɔra lafiya de kama a dabɔra bɛn de kama a dabɔra hɛrɛ de kama nka aw kana ɲinɛ fewu k'a fɔ furu kɔnɔna bɛ cogoya min na a bɛ komi an bɛ diɲɛ na cogoya min na don dɔ la mɔgɔ man kɛnɛ don dɔ la i ka kɛnɛ don dɔ la hɛrɛ b'i ye eh, don dɔ la yɛrɛ i dusu kasilen don furu kɔnɔna fana b'o cogoya de la eh, n'u b'a fɔ a ma ko meilleur ni pire n'aw ye nin fɛn fɛn sɔrɔ a ye baara kɛ n'aw kunkolo ye aw ka baara kɛ ni hakili ye aw kana baara kɛ ni dusu ye aw ka furu kɔnɔnaw la an b'aw ladi k'a fɔ aw ye sisan n'i ye aw ka generation nin ta a ko gɛlɛyalen don dɛ n'i ye telefɔni yɛrɛ ka tiɲɛni bɔ aw ka diɲɛlatigɛ la a tɔ b'i dɛn cɛw mana don olu bɛ whatsapp kan musow bɛ gabuguda la u bɛ whatsapp kan aw bɛ telew kɔrɔ feuilleton de bɛ lajɛ temps tɛ maa si bolo k'i jɛɲɔgɔn lajɛ k'a fɔ est ce que ça va ou bien ça ne va pas fo cɛw k'a dɔn hakɛnin ka kan ka di musow ma so kɔnɔ aw ka échange kɛ musow fana ka kan k'a dɔn dès que i cɛ bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la n'a y'a sen da da la e bɛ fɛn fɛn na e b'o bila de ka boli k'i cɛ kunbɛn k'a ka saki minɛ fɔlɔ k'a sɛnsɛn k'a ladon k'a ka koliji ko ɲɛnabɔ k'a ka dumuni ko ɲɛnabɔ n'a ye dumuni kɛ n'a tilala hali n'a kɛra 10 minutes ye e n'i cɛ ka kan ka o échange kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ka kan k'e ɲininka n'a y'a sɔrɔ ko bɛɛ ka ɲi est ce que denmisɛnninw kɔri baasi tɛ mɔgɔ la ahan e yɛrɛ dun kɔri baasi t'i la ahan kɔri ko ma kɛ du kɔnɔ ahan est ce que tout va bien o bɛɛ ɲininkali ka kan ka kɛ dutigiw fɛ ayiwa ni dutigiw t'a kɛ e min ye muso ye e ka kan k'i timinadiya n'a tilala ka dumuninin na n'i tora k'i gɛrɛ a la aw bɛ barow sama sama aw ni ɲɔgɔn cɛ aw fila bɛɛ ka kan ka telefɔni ninnu to yen o wagati kɔnɔ pour que k'a fɔ ayiwa nin de bɛ yen bi dɛ karisa den dɔ bɛ yen a a fari man d'a la bi dɛ ou bien den dɔ bɛ yen a a kɛcogo man ɲi bi dɛ ou bien ne yɛrɛ kɛcogo man ɲi bi dɛ e yɛrɛ dun i ka tile dun kori bi fisayara i ma a i bɔra i nana a ala ka garijɛgɛ ɲuman d'i ma bi kɔni kori a fisayara i ma o baroni ninnu mana tɛmɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka problème fana bɛ se ka régler o baro kɔnɔ nka kuma tɛ yɔrɔ o yɔrɔ baro tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen cɛ ni muso n'aw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ tɛ yen parce que aw bɛ ɲɔgɔn ɲuman de lafili aw bɛ ɲɔgɔn ɲuman nafili bɛɛ bɛ balo ni bisiki ye ala dun tɛ fɛn min fɛ o ye bisiki de ye e cɛ mana don i b'a bisiki a bɔra sunkuruntigɛyɔrɔ la e yɛrɛ ma ni e yɛrɛ ma n'i yɛrɛ ma i cɛ b'i bisiki a a ye nin kɛ ou bien a min ta man tun tɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ bisiki mais maa si tɛ courage sɔrɔ k'i da yɛlɛ ka kuma i furuma fɛ k'a fɔ ne ni nin de ye ne fari fan kelen ye furu ye ɲɔgɔn dafa de ye furu tɛ juguya kɛnɛ furu tɛ hasidiya kɛnɛ furu ma dabɔ k'an ka ɲɔgɔn kɛlɛ furu dabɔra de ala ye don o don da an ka ni kura fiyɛ a la pour que an bɛ lafiya cogoya min na an t'o k'an yɛrɛ kama dɛ an b'o kɛ an denw kama parce que i tɔɔrɔla cogo o cogo n'i tora ka ni kura fiyɛ i ka furu la n'i tora k'i jija pour que i ka furu kɔnɔna ka diya i bɛ fɛnw min sɔrɔ olu bɛ kɛ fɛn ɲuman ye donc bɛɛ dun bɛ ala deli i ka den ɲuman de sɔrɔ nka i dusukun kurulen n'i ye kɔnɔ ta o kan e dusukun kurulen cɛ t'a diya e la e yɛrɛ fana tɛ hakili sɔrɔ k'a diya i yɛrɛ la parce que hali hadamaden n'i tɔɔrɔlen don i ka tɔɔrɔ bɛ nɔgɔya cogo min na i b'o bolo de da n'i ye cɛ futunlen ye e kana i ta k'a kan e b'i ta foosi ka bɔ a la e b'ale ka futuni o bɛ furakɛ cogoya min e ka kan k'o de ɲɛɲini mais e cɛ diminen e yɛrɛ diminen si t'a fɔ si ye a bila i y'a dɔn o ye kojugu dan ye dɛ donc ni cɛ dimina wagati min na e b'i ta farama e b'i ta cɛ k'a bila i kun n'ale dusu jiginna tuma min na n'a bɛnna e fana dusu bɔ tuma ye ale fana ka kan ka hakili sɔrɔ k'a fɔ bi a ne ka madamu ɲɛda ma ɲi dɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ kɛra a la mun de b'i la a ye to ka ɲɔgɔn ɲininka cɛ ka muso ɲininka mun de bɛ yen muso ka cɛ ɲininka mun de bɛ yen a kɛra kɛnɛya kɔnɔ a kɛra hɛrɛ kɔnɔ a kɛra denw ka éducation kɔnɔ a ye to ka ɲɔgɔn ɲininka a ye to ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw ka téléphone ko nin a y'a nɔgɔya a ye téléphone kow nɔgɔya bɛɛ bɛ kan k'a ɲini ka bɛɛ dɔn à travers le téléphone o ye kojuguba de ye bɛɛ de b'a ɲini ka bɛɛ dɔn téléphone kɔnɔna la ne dutelen don n cɛ la n b'a ka téléphone de bɛlɛn dɔrɔn k'a bɛlɛn k'a bɛlɛn k'a bɛlɛn fo n k'a ta de k'a lajɛ min b'a kɔnɔ a bɛ mun de ɲɛ i ye i bɛ taa fɛn y'a kɔnɔ fɛn min b'i ka furu tiɲɛ fɛn min bɛ denmisɛnnin i ka denmisɛnninw ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ fɛn min b'i dusukun tiɲɛ pour la vie mais est-ce que c'est la peine i k'o yɔrɔ ɲini k'o yɔrɔ dɔn fɛn fɛn n'a b'i ka hadamadenya n'a bɛ kɔlɔlɔ k'a la ou bien n'a b'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ i kan'a ɲini k'a dɔn furu bɛ kɛ dannaya de kan cɛ ka kan ka da muso la muso ka kan ka da cɛ la couple kɔnɔ aw fila bɛɛ ye hadamadenw de ye Ala ka dafɛn de y'aw ye aw bɛɛ bɛ fili nka n'aw ye dannaya ta ka baarali kɛ i cɛ bɔ o bɔ i ka dannaya d'a kan a don o don e ka dannaya d'a kan i bɛ lafiya wa i muso fana bɔ o bɔ dannaya d'a kan a don o don dannaya d'a kan i bɛ lafiya n'an ma da ɲɔgɔn na foyi tɛ ɲɛnabɔ awa furu pilier fɔlɔ ye de an ka da ɲɔgɔn na nka tuma bɛɛ ne bɛ siran e ɲɛ e bɛ siran ne ɲɛ wa ne dutelen don e la e dutelen don ne la a sigi tɛ diya dɛ n'an ma bisigi to yen ka dannaya ta ka baara kɛ n'a ye ka dusukun dusukun ye fɛn ye a bɛ furu a bɛ furu tiɲɛ a bɛ furu tiɲɛ de a ɲali ka dɔgɔn dɛ a bɛ furu tiɲɛ de muso min dusu ka bon aa i ka furu sigi ka go dɛ karisa dusukolon man ɲi furu kɔnɔ fɛn fɛn ka ɲi furu kɔnɔ n'a bɛ musow nafa kosɛbɛ kosɛbɛ o de y'a to tuma bɛɛ anw b'a fɔ fo an denw b'an interpeller aw b'a fɔ anw de ka sabali tuma bɛɛ aw b'aw digi anw de la anw ka kan k'an digi an denw de la anw ka kan k'an digi an denw de la ni an denw ɲɛna ko min bɛ k'olu la k'olu tɛ kɛ anw fana la o ye nkalon ye dɛ a bɛ kɛ diɲɛlatigɛ muso bɛɛ de la surtout mali kɔnɔ dugu bɛɛ n'a ka tabiya de don jamana bɛɛ n'a ka culture de don jamana bɛɛ n'a taabolo de don n'i ko k'i b'i taabolo bila ka taa jamana wɛrɛ taabolo ta a o ye yɛrɛ tromper dan ye dɛ anw wolola min na o ye de muso ka sabali a ka muɲu fɛn fɛn n'a bɛ k'a la a k'a bɛɛ fili a kɔfɛ a k'a denw lajɛ a k'a ka diɲɛlatigɛ lajɛ a k'i okipa a cɛ la ka ɲɛ ko fɛn ɲuman bɛ sɔrɔ o de la ayiwa ni mɔgɔ min ko a tɛ kɛ ne la a tɛ fɔ ne ma o bɛ ne muso ba ne cɛ ba o tɛ n ba ye ne muso ba o tɛ n ba ye o ye nkalon de ye o t'anw fɛ yan o anw fɛ yan i cɛ ba y'i ba de ye anw fɛ yan i muso ba y'i ba de ye i muso kɔrɔ y'i kɔrɔ ye komi i cɛ fana kɔrɔ y'i kɔrɔ ye a dɔgɔ y'i dɔgɔ ye ni du fila de bɛ jɛ ka kɛ du kelen pe ye ni fɛn fɛn kɛra muso bara o ye cɛlakaw kunko ye ni fɛn fɛn kɛra cɛlakaw bara o ye musolakaw kunko ye i b'o ye mali de la o bɛ anw de bara yan o tɛ jamana caman na dɛ o ye kelen ye filanan aw k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ diɲɛlatigɛ in na a hadamaden n'i muɲuna dɔrɔn hɛrɛ de bɛ ɲɛfɛ o de y'anw fana ka tabiya ye a b'an ka culture kɔnɔ a b'an ka fɛn bɛɛ kɔnɔ k'an ka sabali k'an ka muɲu a bɛ k'an na dɛ juguya dan don kɛlɛ dan don kojugukɛ dan don ɲɔgɔn na nka an kana kojugukɛla ka kojugu segin a ma mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ kojugu kɛ i kana a bɛ min k'i la i kan'a ɲɔgɔn k'a la kana kɛ a b'a ka kojugu kɛ la e kan'a ka kojugu kɛ tɔɲɔgɔn na e k'i ta kɛ ɲumankɛ ye hali i cɛ n'a ka jugu i ma e ka ɲ'a ma n'i ɲan'a ma walahi ala ye mɔgɔ min ye ala ye fɛn min ye astafurulayi ala ye fɛn min ye n'o ka bon ni diɲɛ ye walahi o tɛ sinɔgɔ a tɛ bana a tɛ taa dugu la wa foyi t'a sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ Ala de bɛ ko bɛɛ resultat bɔ wa Ala de bɛ mɔgɔ sara i ka baara ɲuman na n'i ye hali jaman di hadamaden ma i hadamaden ɲɔgɔn ma k'a k'a dɔn i ye a t'a dɔn i ye nka i y'a di ni ŋaniya min ye n'i ko n y'a kɛ Ala de kama ɔ Ala in de bɛ resultat bɔ o tuma dakuruɲɛ fila min tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye komi ne nana k'a sɔrɔ ko daminɛna kosɛbɛ Ne ye nin dakurunya fila in de sɔrɔ k'a fɔ aw ye fɔlɔ n denw aw ye sabali a ye kɛ aw yɛrɛ ye aw k'aw ka tabiya ta aw wolola min kɔnɔ a ye t'o kɔnɔ aw aw bangebagaw bɛ min dɔn a ye t'o kɔnɔ aw kana bɔ aw ka culture kɔnɔ ka taa don mɔgɔ wɛrɛ ta kɔnɔ parce que aw tɛ mɔgɔ sugu kelen ye yɛrɛnɛgɛn dan de don a ye to aw ye aw danbe kɔnɔ aw wolola min kɔnɔ a ye t'o kɔnɔ i y'a ye wa aw aw ye min ye a ye t'o la mɔgɔ n'i ye min ye i sugu ye min ye n'i tor'o kɔnɔ dɔrɔn i bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye nka n'i bɔra i sugu kɔnɔ i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye ayiwa ni n donna maa o maa gasi la n b'a ɲini aw fɛ aw bɛ yafa n ma ala yɛrɛ jaati kosɔn n ye nin de fɔ sokona ye n k'a ka hɛrɛ segin d'a ma Nin ɲininkali kelen kelenna bɛɛ ye a danma émission de ye a ka girin kojugu ɲininkali minnu don a ka girin an b'a daminɛ ba ta la don sa parce que e ko e ko fasɔn dɔ bɛ kɛ f'an k'an tulo sama ne ta k'a faamu bon o bɛ bɔ lafili ninnu kɛcogo la mɛ e ko ko muso lafili sunkun tɛ yen I t'a fɛ k'o de kɔrɔ dɔn wa munna cɛw bɛ musow lafili i t n'o yɔrɔ de yan nin ka girin a ka dun mɛ n'i ye musow lafililen ye a caman na i bɛ dɔ de bɔ basi la a caman na vraiment a bɛ cɛw la a bɛ musow la mɛ ni muso lafilila a nɔba bɛ muso la ne bolo ne bɛ se ka fili o de y'a to vidéo kɛli ka di ni fili bɔra dɔ yɔrɔ dɔ b'o latilen an ka hakilina di ɲɔgɔn ma bani dɔɔni fitinin n'i y'a ye musow bɛ lafili hakili ko dɔgɔyara furuso kɔnɔna la muso dir'i ma ni hakilina min ye i ɲinɛn'o kɔ u bɛ hakili m'a ye min ye muso d'i ma i ɲinɛn'o kɔ i hakili m'a ye i ye muso sɔrɔ hukumu mun kɔnɔna la i ɲinɛn'o kɔ i hakili m'a ye muso in bɛ ka fɛn min kɛ e ye i ɲinɛn'o kɔ i hakili m'a ye ɛɛ ne de bɛ ne sigilen de b'a fɔ yɛrɛ ma don o don ne ma deli k'o kɔni fɔ émission kɔnɔ abada mais n sigilen de b'a ye quoi ne b'a fɔ n ko Ala bɛ se a ka kow la dɛ n ko walayi furu caman bɛ yen denw ka nali de y'a to o furu in bɛ mɛn si la o furu dɔw yɛrɛ olu tigiw bɛ to ɲɔgɔn fɛ fo san bi seegin denw ka nali wagati caman ni cɛ dimina muso kɔrɔ a bɛ dimi muso kɔrɔ a bɛ dimi a kɔrɔ mɛ muso t'a dɔn u bɛ hali ni muso b'a dɔn mɛ muso t'a dɔn ko nin dimi in sera nin degere in na i b'i den dɔ bolitɔ ye to yɔrɔ ka boli ka na hihihi bɔn i tɛ nin san ka di maa ma o y'a sɔrɔ i egirilen sigilen b'a maa kɔrɔ quoi ko bɔn i tɛ kuma maa fɛ wa i maa bɛ ka kuma e fɛ yen fɛ e tɛ kum'a fɛ wa c'est-à-dire e b'i ka balabala quoi a ba kama bɔn i b'o dimi bila i bɛ e t'o bila bɔn o ko yɔrɔ o ye jɛsi fitinin de ye den y'a k'a ma bɔ a kalama mɛ den y'a ba n'a fa cɛ kala ni cɛ y'i miiri den ninnu ma ko tan a bɛ ba to yen n'a y'i miiri den ninnu ma ko tan a bɛ ba to yen muso minnu fana ni minɛn cɛ ka du ye tuma bɛɛ u bɛ fɛ ka taa yɛrɛ de ye n'u y'i denw lajɛ dɔrɔn den bɛ se ka boli ka fɛn dɔ kɛ ko maa bɛ ka tobili kɛ ba de ye wa bɔn nin bɛɛ ye tansiyɔn jiginnan de ye ala ka baara de don mɔgɔ ka baara t'o ye dɔnku denw ye fɛn camanba de ye furuso kɔnɔna la ala ma den di muso minnu ma ala ka den da aw kɔ la musolafili sununkun tɛ yen nka musow b'u yɛrɛ lafili ko caman na ni muso furula dɔrɔn musow mana furu dɔrɔn musow bɛ ɲina u yɛrɛ kɔ a y'a jate minɛ ça c'est vrai que mɔgɔ tɛ wari bɔ yɔrɔ dɔn mɛ a ye caman bɔ a ka ko la bɛnkɛjan da sera yɔrɔ dɔ ma a ye fara ka aw teriw lamɛn a ye fara k'aw balimaw lamɛn sira dɔ kan a y'aw ɲɛ juru surunya ko caman na n b'o fɔ mun na sɔgɔmada fɛ nin di yan nɛfɛri wagati nin di yan ɔnzɛri wagati nin di yan midi wagati nin di yan katɔrizɛri wagati nin di yan sɛzɛri wagati nin di yan ɛɛ ala 18 heures wagati nin di yan 20 heures wagati nin di yan an k'a bɔ cɛ n'a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ an k'a bila den n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ i denw na i bɛ t'a sɔrɔ kelen ka wari deli ka ca ni tɔ bɛɛ ye tuma bɛɛ a bɛ na maa tan di yan maa mugan di yan maa tan di yan maa mugan di yan n'o nana jɔ n'a ko maa dɔrɔn a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛna wari de ɲini i fɛ est ce que o denw yɔrɔ dɔ la est ce que a bɛ ko diya i ye. n taara n'a y'a yɔrɔnin ye bɔn mɛ n'a y'o jate minɛ bɛɛ muso waridelikɛla cɛ la tuma bɛɛ nin di yan nin di yan nin di yan nin di yan nin di yan nin di yan nin di yan nin di yan nin di yan a t'i ko diya muso nin ye a ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ fugariya kan de don dɛ ne ka fugariya kan de don mɛ a y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ garisɛgɛ bɛ don muso fila la cogoya bɛ dɔ bolo cogoya tɛ dɔ bolo cogoya bɛ min bolo o tɛ nasɔngɔ yɛrɛ ɲini a fɛ a y'a di a m'a di ale b'a bɔ a kun k'a di e min bɛ na tuma bɛɛ ko nasɔngɔ di yan nin di yan nin di yan i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ giriya kosɛbɛ ka taa muso min tɛ nasɔngɔ ɲini ou bien a tɛ nin ɲini nin ɲini a bɛ giriya ka taa o fan fɛ ka tɛmɛ e kan mɛ e hakili bɛna a ye de k'a fɔ k'a b'o fɛ ka tɛmɛ e kan fɛ tɛ dɛ a dusukun sumayalen don yan fɛ ka tɛmɛ e ta nin kan fɛ tɛ a bɛɛ tɛ fɛ ye o cɛ ka panse muso dɔ fan fɛ ka tɛmɛ muso dɔ kan fɛ tɛ n'i y'a kɔrɔla ɲini i bɛ t'a sɔrɔ a dusukun lafiyalen don yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan bɔn dusukun lafiya ka di ada- ala ka dantanfɛn bɛɛ ye bɛɛ bɛɛ dusu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la a ka di i ye i ka lafiya i bɛ lafiya yɔrɔ min na i bɛ taa yen de o nin bɛɛ tɛ k'a fɔ k'i ko ka go cɛ ye o beaucoup de fois même waridela a ni b'o fɛ ka tɛmɛ min bɛ ka wari d'a ma min tɛ ka wari en fait min bɛ ka wari ɲini a ni b'o fɛ ka tɛmɛ min bɛ hɛrɛ k'a ye mais a tɛ se ka o ka fɛ yira parce que o b'a tɔɔrɔ kojugu hali n'u bɛ duduguma baronin na nin di yan hali n'a fɔra ko e ko i t'i jɔ n ka bisou kɛ la e ni i bɛ nin di yan i bɛ sɔrɔ ka bisou kɛ est ce que est-ce que i b'i diya ye i t'i goya ye dɔwɛrɛ la dɛ a dusukun lafiyalen de t'i bolo muso lafili sununkun bɛ o yɔrɔ ninnu dɔ la n bɛna fɛn dɔ f'aw ɲɛna aw bɛɛ b'a sira kan aw bɛ hakɛ to o don na an y'a kuma kɛ alimami i bɛ hakɛ to alimami bɛ min ee a ye yafa deli alimami fɛ a ka yafa deli a ka a ka falako fɛ min bɛ n pilasi nɔfɛ ne ye nayibu de ye an bɛ ka ko caman don silamɛya kɔnɔ a ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ an bɛ ka adamadenya fɛn caman don silamɛya kɔnɔ a ni silamɛya cɛ ka jan donc fo mɔgɔw k'a dɔn min ye silamɛya ye min ye adamadenya taabolo ye min ye tubabuya taabolo ye silamɛya giriyara du dɔw kɔnɔ walahi a dɔw bɛ kɛ hali hali aw bɛ hakɛ to kuma kɔnɔ hali kurusi bɔ u y'o bɛɛ don silamɛya kɔnɔ aa nin man ɲi ala ma nin fɔ ala ye nin de fɔ ala ma nin fɔ ala ye nin de fɔ a dun fɛn dɔ jɛyalen don kuranɛ kɔnɔ k'i k'i cɛ k'i ka i i cɛ k'i sɛnɛ cogo min ka d'a ye fo yɔrɔ kelen fo sɛnɛ yɔrɔ kelen o fɔlen don muso i furucɛ a k'i sago ye i ta de don a farikolo i ta ye a kunkolo i ta hakili i ta ye mais o bɛ se ka kɛ e ta ye cogo di e sɔnnen t'i cɛ ye a bɛ se ka kɛ e ta ye cogo di e kɛlen tɛ ka i mada i cɛ ye o bɛ se ka kɛ e ta ye cogo di min ɲininen d'i fɛ an ka taa an ka silamɛya bɔ a la adamadenya sira fɛ parce que mɔgɔ dɔw ma silamɛya faamu u ma silamɛya ni adamadenya yɔrɔ faamu donc an ka silamɛya yɔrɔ bɔ yen pepewu ɛ cɛ ni muso bɛ furu ɲɔgɔn ma mun na furu yɛrɛ kun ye mun de ye furu kun ye de an bɛ jɛnɛya min na kɛnɛma k'o dabila an k'a kɛ ala ka sira fɛ bon n'a fɔra ko ala ka sira o fana tɛ ka sɔrɔ a ɲuman na i bɛ lafili bɛɛ tɛ lafili ayiwa ko wagati sera bɛnkɛ ja ye n bugɔ n kɛrɛ la fo n kɛrɛ bɛ ka n dimi a ye matilatɔni sɔngɔ di an ka taa n kɛrɛ furakɛ ko wagati sera aw bɛ hakɛ to kuma kɔnɔ nin tun ye tonton lamini n'a ka mɔgɔw de ye musoya ye fɛɛrɛ de ye n'i cɛ donna so kɔnɔ ka ban i labɛn i k'i wusu i k'i pare i bɛ yɛlɛma yɛlɛma min k'i cɛ kɔnɔ hali ni ko t'a kɔnɔ ko bɛ jigin a kɔnɔ n'aw ma sabali aw k'aw yɛrɛ yira aw cɛw la n'aw cɛw t'aw ye so kɔnɔ u t'aw ye kɛnɛ ma aw minnu bɛ kan k'u ju lankolon bɔ ka yala n'u y'olu ye u daji bɛ bɔ dɛ aw yɛrɛ b'a kalama a banna discours aw b'a kalama dɛ pewu. cɛw b'aw nɛgɛn k'aw datugu nka n'u ye kɛnɛmataw ye u daji bɛ bɔ dɛ o tuma aw tɛ sabali a y'aw yɛrɛ yira aw cɛw la a y'aw dilan aw cɛw ɲɛkɔrɔ a y'aw aw yɛrɛ nɛgɛ don aw cɛw la n'aw m'a kɛ aw de ni dimi don barisa e ka gurumusi b'i kan dɛ i b'a ye a bɛ taa pantalon donna furu mun de b'o kɛ Parce que a ɲɛ bɛ min na o la a ɲɛ tɛ e la o la o tuma ne tun b'a fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ aw ye cɛw ka ban musow la hakɛ tɛ bi hakɛ tɛ sini n'i ye muso naani furu muso naani bɛɛ de ka hakɛ b'i kan a bɛɛ de ka hakɛ b'i kan n'i y'i ban ka kelen ka hakɛ d'a ma sini bɛ yen dɛ a kiri bɛ tigɛ sini o tuma ala k'an ni sahaba bɛn amina yarabi donc an k'an hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ mais sanga ni waati bɛɛ e de bɛ dugu kɔnɔ kabi sɔgɔma fɔ fitiri sɔn bɛ mɔgɔ la sɔn b'i la ali n'i ma fɛn kɛ dugubila nkalon bɛ taga da i la o yɔrɔnin don k'o f'aw ye san bi saba ne bɛ furu in na ne ni cɛ ka san bi saba don de a banna o san bi saba kɔnɔ n ma deli ka bɔ n kelen i b'a sɔrɔ ne bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ n'a dɔgɔnin dɔ tɛ jama la a kanimɛmuso dɔ bɛ jama na wala dɔgɔkɛ dɔ bɛ n nɔfɛ toujours i jija parce que anw bɛ baara min na baara ko a man nɔgɔn baara tɛ jigin anw ka baara tɛ jigin o de y'a kɛ tɔgɔ tɛ sɛbɛn journaliste si tɔgɔ jukɔrɔ cɛko la ko madamu tan tan bari an tɛ mɛn cɛ kun cɛ si tɛ jɛn n'a ye minnu bɛ muso sɔrɔ o ye caméramanw technicienw musow bɛ girin ninnu de kan n'o tɛ anw tɛ fɛn sɔrɔ donc i y'a dɔn maa jeune fille lama i furula ne ye san bi saba kɛ donc i y'a dɔn sisan n jogosojalen ne tɛna maa sɔrɔ o npogotigiw yɛrɛ ma maa sɔrɔ o janko ne cɛjuguba ye awa n'i y'a dɔn fɛ défaut min b'i la ka i bɛ maloya n'a ye i b'a ban don dɔn n bɛ cɛjuguya in ban don dɔn wa ne t'a ban don dɔn o la n bɛ foli bila fɛn fɛn bɛ n nɔfɛ podium in na yan kɛrɛnkɛrɛnlenya na n bɛ kunbati fo dugawuden don ko labanna don ne y'a kɔlɔsi kosɛbɛ kunbati ni maa o maa tun bɛ jɛ la kɔrɔlen a n'a bɛɛ b'a la kelen kelen o de y'a to ne b'a fɔ aw ka denmisɛnninw mara an b'a fɔ k'a ba ni ga n'i ye den mara i b'a mara jama de ye donc n'i ye jama sigilen ye ta fo ka na yan ta conférence tun tɛ kɛ tan a tun tɛ kɛ nin salle kɔnɔ kabini an bɛ salle fitinin kɔnɔ n'an bɛ ɲɔgɔn degun degun fo ka n'a kɛ salleba ye o ye kunba tɛ ka majigin n'a ka sabali de n'i y'o ye muso la a bɛ se ka cɛlasigi ɲɛ a bɛ balimaya dilan a bɛ se ka den mara a sɔnnaz donc an b'a fo ala k'a bolo mɛn nin na aramata kamara n b'a fana fo arajo baarakɛla denmisɛnnin don bamanankan na nka anw ka baara ye donso ni a den donso den b'a fɔ ko n karamɔgɔ i ni ko donsoba fana bɛ a fɔ ko n karamɔgɔ i ni ko ka kɛnɛ ɲini i fɛ i n'i ka denmisɛnninya podium mɔgɔ tɔw a jaw ka kɛnɛ ɲini aw fɛ ni dugawu ye ka techniciens fana fo ka yafa ɲini k'u fɛ k'a yir'u la u kana caméra don fo nun kɔnɔ o de ka go n ye donc n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn joli an ka baro n ka baro kɛ jumɛn kan n bɛ vip de k'aw kun bi n pɛrɛlen de don parce que n ye retard min kɛ n b'a fɛ k'o o duman de k'aw kun komi n bɛ bɔ dɔrɔn folikɛla dɔw nana aw yɛrɛ bɛ mali dɔn n tilala ka segin kɔ n'o tɛ aw y'a ye ne bɛna bɔ aw y'aw sigi walayi umu jara i ko ka di n ye umu jara o don na anw nana fo ban ni don de anw tun bɛ jama la mɛ anw ma se k'i sɔrɔ aw dun ɲɛ b'a la ne bɛna taa yɔrɔ la olu dun nana ne nɔfɛ bɛ se k'u gɛn o de ye n bila retard la ɔ ma di ma maaya de ye oo ye ta mali kɔnɔ n'o tɛ n tun tɛ foyisi la nka n bɛ bɔ dɔrɔn folikɛlaw jɔ k'u bɔra kati ka na ne t'u dɔn yɛrɛ k'u nana ne fo donc n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an b'an jija fana k'a bila walasa ka kɛɲɛ ni fitiri ye so o la siɲɛ wɛrɛ bɔli bɛ nɔgɔya n ka baro kɛ jumɛn kan aw mana aw da waga ka fɛn fɛn min fɔ ne tɛ arajoso kɔnɔ n b'o baro kɛ ni n b'a dɔn mɛ baro damadɔ bɛ yen a kana n ɲininka o la mun ye giniya ye n t'a ɲɛ dɔn mun ye pedeya ye n ma deli ka ɲinini k'a kan politigi politigi ko kuma n t'a ɲɛ dɔn o fana na a y'olu bɔ a la n t'a ɲɛ dɔn o fila la fiyewu fiyewu n ma ɲinini k'a kan kabini n ye arajo baara daminɛ n t'a dɔn pedeya la n t'a dɔn giniya la n t'a dɔn politiki la an k'o bɔ a la n ka baro kɛ jumɛn kan a mɔdɛli jumɛn furu suguya ka ca O tuma ne min bɛ balo kuma la ne ye dangaden yan sa furu b'a fɛ ne ka baro kɛ jumɛn kan kelen hali mɔgɔ naani ɲɔgɔn musow ka telefɔni ko furu ne ye madamu tarawele fanta sama awɔ ne b'a fɛ i ka baro kɛ musow ka so yɛrɛ de kan furuso kɔnɔna furuso kɔnɔna parce que muso caman m'a faamu min don i ko furuso kɔnɔna oke jɔn yɛrɛ ko bɛɛ dɔw yɛrɛ fɔ ɔɔn a d'a ma teliya la a d'a ma alo Walikum salam ee ne ye madame Mankane de ye ne b'a fɛ aw ka baro kɛ muso yɛrɛ ni cɛlakaw cɛmancɛ de kan buranmuso b'o la nimɔgɔninw b'o la ɔhɔ n y'a mɛn awɔ ɔ jɔn wɛrɛ o ye fila ye jɔn wɛrɛ Tanti Umu dɔ bɛ yan ko kuma ka gɛlɛn ale ma ko ya An? ko ko kuma ka gɛlɛn ale ma ko ni n bɛ se k'a f'i ɲɛna ko muso bɛ se k'a cɛ dusukun sɔrɔ cogo di ko mun ko muso bɛ se k'a cɛ dusukun sɔrɔ cogo di muso bɛ se ko ka y'ale ka o tɛ saba ye yan ɔ o ye saba ye ɔ j- a naani naani laban jɔn Assalamualaikum. e hakili bɛ question ninnu na kɔni o i bɛ u u ci tulo kan. Assalamualaikum. Ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Sira Jawara ne bɛ n ka kuma daminɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ Tante jɛma ka sotigi halisa ala ka hinɛ ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ne ka thème ye min ye ne b'a fɛ tante jɛma ka kuma an muso denmisɛnninw an bɛ fɛn jumɛn kɛ min bɛ an dusu sumaya an ka furuso kɔnɔ mun bɛ an dusu sumaya an ka furuso kɔnɔ an n'an cɛw ni ɲɔgɔn cɛ an n'an buranw ni ɲɔgɔn cɛ hali an n'an sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ hali denw fana b'a la mun de bɛ an dusu sumaya an ka furuso kɔnɔ faamuya Aramata ko mun b'u dusu sumaya u ka furuso kɔnɔ u ni cɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ u ni sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yan ɔ yarɔ ni n y'aw ɲininka ta an bɛɛ bɛ taa jama aw sɔnna nin kesiyɔn naani nin ma wa n'ala ma n ka jɔnya jɔ n na n tɛna kelen bila ka kelen to n b'a naani bɛɛ kɛ o jara aw ye yan wa a ye tɛgɛrɛ c'aw yɛrɛ kun aw fana tɛ mɔgɔ ankuraje cɛjuguya fana bɛ se k'a kɛ aw bɛ ban ne la astafurulayi bɛɛ ka ɲuman na kesiyɔn fɔlɔ ko muso ka sokɔnɔna muso sokɔnɔna n ma deli ka sɔn o baro ma fo ne ne y'a faamuya cogo min na n'o tɛ muso sokɔnɔna ayiwa denbatigiw a y'a hakili to a den cɛjuguden ninnu dayanfan na a y'a hakili t'u la wala a ka bɔ n'u ye ka t'u fili ɲaman na n ka foyi t'a la denw ma ɲɛda ma sira sɔrɔ u b'an tɔɔrɔ ni kule ye ayiwa a y'a tulo mada ne nana n bɛ baro naani in kɛ n bɛ tila ka kurumankɔ d'aw ma kurumankɔ ye jumɛn ye n taara fɛn min ɲɛɲini n b'o fara aw kun Fini ka ɲi fini sanfɛ ni tana yɛrɛ ye baara la min ye o ye ɲininkali ni kumakisɛ ye i bɛ na kɔnferansi la wali i bɛ na nin san kɔnɔ siɲɛ kelen e tɛ taa ni foyi ye so i bɛ se ka min paratike wali e bɛ se ka min sɔrɔ kalan na fo k'a kɛ aw jamakulu fɛn fɛn filɛ nin ye yan hali ni muso ye naani ye n'i ye baro ko fɛ n'u y'a lamɛn u bɛ muso kɛmɛ kalan a la kɛnɛ ma n'i ye cɛ kelen kalan i ye mɔgɔ kelen de kalan n'i ye muso kelen kalan i ye jamana bakuru de kalan mais aw bɛ aw tɛ foyi faamuya n'a fɔra ko muso sokɔnɔna ne tɛ se k'o fɔ arajo la abada mɔgɔ m'a mɛn n da arajo la n t'a fɔ tele la parce que mali ye bonya dugu ye mɔgɔkɔrɔbaw bɛ mɔgɔ lamɛn ayiwa ee n'i ye kuma fɔ cogoya façon dɔ la n'i ma don fin na i bɛ don jɛ la n bɛ hakɛto ɲini fana kɛ maaw fɛ minnu bɛ salle kɔnɔ n'u si bɛ n ta ɲɛ n bɛ hakɛto ɲini k'olu fɛ kuma la n bɛ tila k'a f'u ye ko dɔw bɛ yen n'a ma fɔ denmisɛnninw ɲɛ na u bɛ fili don furuko la u ka furu tɛ ɲɛ u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa sira o sira fɛ o ye fila ye sabanan an ka mali laadatigi min bɛ bulon kɔrɔ n'olu bɛ wele ko maɲamagaw fɔlɔ a dɔnnibaga tun ka ca bi dɔw ta kɛlen bɛ janko n ka balo a la ni maɲamaga bi yan o ka yafa n ma an bɛ ɲɔgɔn e, fiɲɛw de fɔ hali n'a ma ɲɛ i bɛ fɛ i ka balo a la hali n'a ma ɲɛ i ka so bonda fɛn tɛ i bɛ t'a ɲɛɲini walasa ka bila kɔɲɔmuso kɔrɔ k'a lakalan o ye saba ye naaninan kana bila kɔɲɔmuso kɔrɔ ten ka sɛ tobi ka seri tobi k'a koliji bɔ i tɛ foyi fɔ a ye a tɛ bugu dɔn a tɛ bugu bugu na dɔn o ye a taalen y'a cɛla la a kunfinama a kɔrɔ tɛ ko ne bɛ ko bɛɛ dɔn ne t'a dɔn ne ma kalan kuranɛ na aw minnu sigilen filɛ aw ye kuranɛ yɔrɔ min dɔn ne m'a dɔn mais ne bɛ taa ɲinini de kɛ duguw la fɔlɔfɔlɔ maɲamagaw a musokɔrɔbaw u ye fɛn min fɔ furu kan musomisɛnninya la cɛ minɛ cogo a bɛ tila i la cogo di den barikama bɛ sɔrɔ cogo di dangaden bɛ sɔrɔ cogo di a b'i dusu kasi cogo di a bɛ don lawa jugu la cogo di ne bɛ nin bɛɛ dɔn mais a fɔli ka gɛlɛn n ma n bɛna ɲumanw de fɔ walasa a ka t'o sira fɛ parce que n'i ko n ko a bɛ bi dɔ ka so i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔn bɛ dɔ fɛ o bɛ minɛ ka gêné a bɛ sɔrɔ jama in na sinamaw bi yan kan sinamusomaw bi yan sigiɲɔgɔnmaw bi yan donc dɔ bɛ t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ne tɛ fɛ ka kuma fosi fɔ n ka vie tɔ la bilen kabini n y'a daminɛ n ye hakili to n yɛrɛ l'o la min bɛ taa adamaden vexer fo k'a kɛ i tɛ se ka ɲuman wɛrɛ kɛ bilen o tɛ kangari da ye o tɛ mɔgɔ ladilan ye o ye mɔgɔ lagosi de ye n t'a fɛ k'o kɛ donc ni aw sera k'aw da de n taara min ɲini ka n'a fɔ aw ye a bɛ diya n yɛrɛ ye hali ni n tɛ yen don min na ala k'a kuma janya an na walayi dɔ bɛ kasi k'a fɔ ni tanti mu kun bi yan sisan ne tɛ tɔɔrɔ nin na o y'i ka i bɔli nafa dɔ ye o ye taali fana hali ni n tɛ yen dɔn o donni kɔni kama o nɛɛma na s'i ma donc n b'a ɲini aw fɛ a k'aw da de ne bɔra bamakɔ yan ka taa san minnu bɛ o région na u b'o dɔn ka bɔ san ka taa bɛlɛnincɛɲi ka kurun ta bɛlɛnincɛɲi ka taa si ka taa folomana ka taa cɛsɔgɔ ka bɔ yen ka taa besisi ka taa zoro la ka taa pɔyinta musokɔrɔba ninnu bɛ nin yɔrɔw bɛɛ la k'u woloma musokɔrɔba tan fɔlɔ min ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye san kɛmɛ ani san fila min ka dɔgɔ n'u bɛɛ ye san bi wolonwula ani san naani a tan bɛɛ bɛ yen ne taara a ɲɛɲini u m'u kunkɔrɔta yɛrɛ ka n lajɛ dugu k'u manajɛ animatrice si m'a ɲɛ

ne filiyatɔ a taara n lajɛ mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ bɛ jɛ baara la ni degun y'i sɔrɔ a ka sira foyi t'o la i bɛna a ka baara kɛ n'a y'i ka cachet d'i ma kaban ça s'arrête là mais nin den in ye ne ɲini ka taa n ka so ɲini a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a balimaw ka taa n lajɛ folikɛlaw taara dɛ mais a ta sumana n si ma barisa à son âge k'a ye a y'o hakili sɔrɔ saya bɛ bɛɛ ka bulonda la a tɛ su wuli mais a b'i hakili de sigi n b'a fɛ a k'o tɛgɛrɛ fɔ a kun ko o diyaɲɛ fana yira a la ayiwa eh, min ko ko furu gundo cɛw bi yan sa o y'u garisɛgɛ de ye donc an tɛna se ka kameraman ninnu yɛlɛma bilen dɛ ɔ an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ eh, min b'a nege kisɛ bilen de bɔ u la dɛ n b'a fɔ a ye mana n yɛrɛ ma dɛ n welela ne b'aw bɔrɔntɔ su k'aw bɔrɔntɔ tile o baara ta u bɛ ne wele n sɔrɔ k'a fɔ hɛhɛhɛ walayi tanti mu de b'a di u ɲi gasakisa aw si tɛ ɲuman kɛ jango aw minnu kun datugulen filɛ ani banabakaw olu hinɛ bɛ ne na dɛ ani tuuba n b'a fɔ mun na banaba tuuba a n'a lamini an ka furuw kɛcogo tɛ kelen ye tubabuw ɲuman na je m'explique o ye jumɛn ye u bɛ den di si hakɛ min na a bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ ma se a yɛrɛ fari saniya cogo la fɔlɔ janko cɛlasigi u tɛ taa boîte la u tɛ taa dɔnkɛyɔrɔ la u b'u don madarasa de la donc u tɛ tele fanba yɔrɔ lajɛ min b'u kalan u tɛ baro k'u fɛ fana ni u ka âge sera u bɛ sin k'a fɔ banaba kɔɲɔ sera karisa ka den b'a la karisa ka den b'a la u bɛ sɔrɔ k'u tan bila so kelen kɔnɔ fini fin nin ɲɔgɔn na o dadalen b'u kunkolo la u bɛɛ sigilen bɛ so kelen kɔnɔ u bɛ kɔɲɔmuso mugan bɔ kɔɲɔmuso tan ni duuru maa m'a lakali dɛ n yɛrɛ ɲɛ don mɛ ne bɛ k'u dɛmɛ de n'i dimina ne kɔrɔ i bɛ tila k'a ye ne y'i dɛmɛbaga de ye donc ne bangena bananbakaw ɲɛna ka lamɔ u ɲɛna ka tila ka taa furu ka sigi u fɛ n b'a dɔn u ka laada ye min anw bamakɔkaw b'an si kɛ u n'an ka kow tɛ kɛ kelen ye u jo don parce que an b'u yɛlɛma mɛ ɲuman dɔ b'u ta la an fana kan ka min ladege u fana kan ka an ladege ɲuman min b'an ta la anw ka bamakɔ denmisɛnninw kabini a 15 ans a bɛ collection afroditiw lajɛ o ye jumɛn ye cɛko bɛ kɛ cogo min aw ka hakɛ to i bɛ kuma cɛ fɛ cogo min u b'o bɛɛ lajɛ u b'u fa surtout réseaux sociaux ko in na u b'u fa telefɔni na u ba n'u fa sigilen an tɛ foyi kalama la bi diɲɛ bɛ denw pɔsi kɔnɔ fɔlɔ anw ka tile n'aw ta tun tɛ kelen ye hali ni dɔrɔmɛ tan bukulu tun ye i tulo la i ba b'i faga da bila i la o taa ka taa bi denw ta ye donc n'u donna kɔɲɔso la furu bɛ tiɲɛ a dɔw bolo kabini tile saba o tile saba bananbakaw ni tubakaw b'a fɔ ko tulosɔgɔ bamakɔkaw b'a fɔ ko kɔnɔboli so kabini o tile saba n'i m'i kɔlɔsi furu bɛ tiɲɛ den ka kan ka sigi n b'a mɛn pɛnda dante da cogo min a ma bɔ n kɔnɔ ko tile saba la i ka kan ka sigi k'i dakɛɲɛ k'i hakili sigi i tɛ kumaba kɛ o ye fɔlɔ ye filanan fini min bɛ da i kun na kan'o kɛ tulonkɛlan ye o ka basigi i kunkolo la kɔnɔboli ji min bɛ sigi i da la i b'i jija k'o min walasa npogotigiya banakɔtaa bɛ bɔ i fari la i bɛ furu farikolo ta nin bɛɛ bɔra pɛnda dante da n k'a da aw tulo kan ne de taara ŋɔniw ye n sɔgɔ sa bɛ dɔw kin a yɔrɔw ma nɔgɔ ɔ u anw fana y'u ka mɔgɔ marabali de ye mɛ n'i y'u nɛgɛn n'i ye burusikɔnɔmɔgɔ nɛgɛn k'i ka cogoya ye i b'a sɔrɔ ne tun b'u ka faga ko k'a fa ka duloki bɔ n yɛrɛ kan na ani sennakolon don ka mɔmusoya tulon k'u fɛ kalo fila ani tile tan ne y'o kɛ n'u ye seri ma u bɛ situlu kɛnɛ tigɛ ka k'a la n b'a dasiw fɛ to na kelen bɛ tobi namugufin fɛn yɛrɛ man di ne ye k'o bɔ bamananden k'a fɔ a tɛ to to na kelen fɛ o kuma i bɔra min ɔ ne mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ se ka si yen o kɔni ala y'o kɛ n ye n tɛ ɲugun ni n tɛ fosi ala y'o fana di yan a tɛ se k'i cɛjuguya k'a bɛ tila ka fɛn dɔ fana k'i la min man ɲi dɛ pɛridi n'o tɛ fɛnba kɛra n'a fɛ dɛ nka cɛ juguya ye ni tarawelelakaw tɛ kɔni ne kɔni cɛ ka ɲi n'olu kɔni dɔnku n'i ye bananbakaw ka denmisɛnninw ni tubakaw ne bɛ k'u dɛmɛ de u bɛ sin ka ni disa b'u kunna ten ka ɲɔgɔn ci pe tɛ pe tɛ u panp u panpin bɛ tu u nɔfɛ fitiri mana seli finimugu bɛ meleke u la u bolo minɛ ka d'u cɛ ma u tɛ foyi foyi dɔn hali ka taama nɔfɛ u mana sɔrɔ denmisɛnnin ye hali ni cɛ ka moto mankan bɔra a ka mɔbili mankan bɔra a ja bɛ tigɛ f'a bɛ yɛrɛyɛrɛ o tɛ fila ye sabanan u bɛ se ka kɔnplɛ kɛmɛ kɔnplɛ bi seegin kɔnplɛ bi duuru kɔnplɛ mugan kɔnplɛ bi saba tan duuru o y'a sentanw ye k'o bɛɛ kala ka kɛ den u ma taa buwati la u tɛ taa kɔnsɛri la u tɛ taa foyi foyi la u fana ka ɲɛnajɛlan de ye u mana furu u b'u pari u ka kɔnplɛni ninnu na ka taa sugu la u bɛ tila k'o bɛɛ ni u bɛ se ka kɛsu saba ni hali se tɛ min ye u bɛ nini kɛ fo ka se den ka kɔnplɛ ma o t'anw bamakɔkaw fɛ yen ɔ ni olu taara sa a dɔw bɛ bɔ kɔɲɔso la ni kɔnɔ ye e yɛrɛ ma se k'i ko k'i jɛ kɔnɔ mana na kunkolodimi b'a la fɔɔnɔ b'a la ɲɛnamini b'a la u bɛ daji seri hali ni bamakɔkaw dɔrɔn tɛ bɛɛ n'i ka porobilɛmunin don kɔnɔmaya la jango n'a y'i sɔrɔ denmisɛnninya la i y'a dɔn i bɛ sɛgɛn den wolo bɛ na o kan a bɛ se ka den entretien ka tila ka a yɛrɛ kɛ cogo di a m'a ɲɛdɔn kuma ma ɲɛfɔ a ye cɛ fana bɛ dégoûter a bɛɛ tɛ dɛ ne bɛ siran kuma ɲɛ a bɛɛ tɛ dɔw b'u wasa don u denw na bon i y'a mɛn u k'u wasa don u denw na a ma fɔ olu fana ye kundatugulaw olu tɛ maɲamagan fɛ i n'a fɔ caman bɛ salle kɔnɔ aw jo don parce que diinɛ yɛrɛ y'a jira ko muso man kan ka muso ko o ye kelen ye an ka faw ni an kɔrɔw ani an bɛnkɛw olu kɔni ye maɲamaganya kɛ maalankolonya ye kundatugulaw ka defo ye min ye u ye diinɛ ni laada ɲaami olu tɛ fɛn fasɔn kelen ye donc n'olu fana ka kɔɲɔ bɛ kɛ u bɛ bulondaba sɔgɔ denmisɛnninw b'u pari k'u kunkolo datugu bazɛn ɲuman kan n'u sera u ka dukɛnɛw n'u ka salɔn na u bɛ sɔrɔ ka e, e, ijabu b'u la dɔn fasɔn fɛn fɛn k'u ye sa u b'o bɛɛ bɔ u ni bo bɛ taa cɛlasigiyɔrɔ la u tɛ foyi dɔn n ye nkalon da aw la aw b'a tulo minɛ k'a kan minɛ a tɛ foyi ɲɛ dɔn o kosɔn belebele ye musoya gundo dilan a taara dilan muso min fɛ ne b'a dɔn ee fatumata ɲaari a hakili la ne t'a kalama mɛ denmisɛnnin n'i ma fɛn fɔ n ye n fana tɛn'i ɲininka a ka jukɔrɔ taafe a kilisilen don a ka tulu kilisilen don a ka wusulanw kilisilen don nka a da ka girin fo i k'i yɛrɛ dilan o ye musoya sokɔnɔnaw di n bɛ o thème de kan e tɛ ko ka jɛ n m'a fɔ aw dɛ n bɛ baro de la tulo kɔnɔna n'i y'i bolo digi a la sisan k'a da i nɛn kan i bɛ ala n'a la kira kali ko i ye nifakini ti i nɛn kan kamankɔrɔla bɛ ten ko situlu bɛ kunsigi bɔ situlu kɛnɛ dara a jukɔrɔ ko ɛ naare bɛ kunsigi bɔ e ye naare kɛnɛ da jukɔrɔ k'a daminɛ sɔgɔma la fo ka taa su la tiganinkuru shɔ cɛkɛ buuru malo i y'o dasi ka si ka tiɲɛni kɛ ɛɛ k'e sokɔnɔna ka ɲɛ a bɛ ɲɛ hali n'i saniyalen don n'i y'i ko k'i jɛ ka ɔrɔbuba cun i kan na 30 minutes dɔrɔn i bolo t'i woro la aw k'a kɛ tan k'a da i nun na a bɛ kumu de ɔ dumuni bɛ k'aw fɛ su fɛ ka to dasi o nɔgɔlan bɛ sigi nɛn na ka e, e, basi dasi o nɔgɔlan bɛ sigi nɛn na ka salati ni jaba kɛnɛ ɲimi fo dɔw b'a fɔ taa ni mun dɛ walayi salati ni jaba ka di ne ye cogoya min na i y'o kɛ ka n'i da cɛ kɛrɛfɛ e aw m'a fɔ ko sokɔnɔna wa ka n'i da cɛ fɛ jaba kɛnɛ kasa y'i da fɛ da suma man di kamankɔrɔla tɛ sɔn den sin mana d'o ma u b'o foosi ka b'u da la ka sin k'a kɛ tan sinji sinji bɛ sin ka yɛrɛkɛ i i i disiw la i yɛrɛ t'a suma mɛn cɛ min b'i kɛrɛfɛ o de bɛ sinji kɛnɛ kasanin mɛn i fɛ maliyɛn cɛ bɛɛ ye kelen ye u t'a fɔ muso ye abada i da suma bɛɛ u t'a fɔ muso ye abada ko sinji kɛnɛ kasa b'i fɛ n'i y'i da o kɛrɛfɛ wa mɔgɔ min da kasa man di o ka kuma de tɛ ban a dalen cɛ kɛrɛfɛ cɛ bɛ wuli n'a ye kuma daminɛ ka bɔ a kɛrɛfɛ li kan ka jigin dugu ma a b'a fɔ mun kɛra e bɛ mun de e bɛ bɔ sanfɛ ka na dugu ma dɛ cɛ tɛ kuma n'a nana i da cɛ fɛ dugu ma cɛ bɛ wuli tugun ka yɛlɛ sanfɛ a b'a fɔ n'i tun y'a dɔn i tɛ n fɛ i dun ye n furu mun na a ɲini k'a dɔn mun na a jiginna dugu ma mun na a bɛ ka boli i ɲɛ walayi cɛ damadɔ min filɛ an cɛ la bilayi u t'a fɔ musow ye k'i suma man di u t'a fɔ e fana t'a ɲɛɲini i bɛ diya a ye cogo di n'i ye cɛ o cɛ ye ka woro da i nɔfɛ k'i furu walahi a bila i kunna k'i ye sanbalaɲɔ ye a b'i fɛ de n'o tɛ a t'i ta diɲɛ kɔnɔ muso kɛlen don ka dugu fa n'i ye min furu i b'o de fɛ mɛ i jogo n'i taabolo de bɛ se k'i i sokɔnɔna de bɛ se k'i i nege bɔ cɛ la e kɔnɔ tɔnin don da kasa man di kamankɔrɔla suma man di ne tɛ k'aw neni dɛ n bɛ ka baro de k'aw fɛ hali ni ne y'aw bange n bɛ yafa ɲini aw fɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i m'a ta ɲɛjɛ kan dugu bonyana k'a walankata f'i ka bamanankan dɔw de ta ɲɛ kan maakɔrɔba minnu bɛ salle kɔnɔ u ka yafa n ma f'i ka bamanankan dɔw de fɔ a ɲɛ kan n'o tɛ denmisɛnninw t'a faamu ka tila tuguni ka salɔn kɔnɔna kɛ i n'a fɔ ayi yuguyugu baara cira yen u bɛ fini nɔgɔ cɛ k'o kɛ ka salɔn fa tewu ka ɲɛgɛn intérieur b'u bolo sokɔnɔ ɲɛgɛn k'o fini nɔgɔ kɛ k'o fan kelen fa ka den ka po sigi banakɔtaa tonitonni b'o kɔnɔ lavabo jinin jɔlen d'o kɔnɔ ka dimɔgɔ sigi o la aw de m'a fɔ ko sokɔnɔna wa cɛ ɲɛ bɛ nin bɛɛ la a yɛrɛ bɛ tilen ka taama dukɛnɛ na samara t'a sen na ka sennin kɔnɔnanin fin ko dacuari kolonkalan n'a dara kaban maliyɛn cɛ bɛ muso yɔrɔ bɛɛ lajɛ heyi saniya tɛ muso kɛ sungurunba ye fini don tɛ muso kɛ sungurunba ye parili tɛ muso kɛ sungurunba ye a y'a lajɛ an b'a fɔ muso minnu ma sisan ko tanti n'a dɔw bɛ salle kɔnɔ i ka tɛm'u kɛrɛfɛ a bɛ komi i ka t'u nɔfɛ u ka so suma duman fɛ u y'an dan ni diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ye nka ni fini bɛ fini na n'i y'o don n'i bara ma bɔ kaban e sin ma so ten i ko k'i jɛ i k'i wusu pɛnda dante ko ko fɔlɔfɔlɔ ni muso tun tɛmɛna n'a cɛ nana ko cɛ b'a fɔ ne muso tɛmɛna yan parce que a b'i suma dɔn mais bi den suma bɛ dɔn wa parfum kelen t'aw bolo wusulan sanba kelen t'aw bolo aw tɛ wusuli kuma dɔn aw tɛ babi min heure dɔn aw tɛ kumacogo dɔn cɛ fɛ dumuni ba e, e, e, ɲɔ banna malo banna o fɔ kuma aw t'o dɔn cɛ fɛ aw ni cɛ dalen dilan kan aw k'a kɛ to maakɔrɔba minnu bɛ salle kɔnɔ ni cɛ y'a bolo ka taa fɛ e ɲinɛna de ye e ɲinɛna a ta ka bɔ n kan dɛ uniforme ko dun o ka di i ye o o ka di i da o e dun ma ne ka uniforme di ee safurulayi wa foyi man di jama ye amali dɛmu kɔ mɔgɔ si t'a fɛ a ka bɔ i si la nka n k'an si kɛ ni amali dɛmuya la a ɲɛ kɔrɔ o de ka d'aw ye ɔ n'u y'u da sa u tɛ kuma fɔta dɔn e n'i buranmuso bɛ ɲɔgɔn kan i tɛ wuli kuma dɔn ka bɔ muso dun y'a den wolo jo ni jalaki jumɛn bɛ se ka kɛ e n'o cɛ maa min ka tiɲɛ bɛ maa min ka nkalon bɛ s'i ka tiɲɛ na i b'o barika de ɲini de gré de force nali bɛ kɛ cogo min ni taali bɛ kɛ ten i bɛ tugu a kɔ de k'a jogo ta k'a ka fɛn bɛɛ kun n'i ba tun bɛ yen i b'a bugɔ wa n'i ba tun y'o ye i b'a bugɔ wa est-ce que i woloba o ye nin min kɛ la i b'a bugɔ wa est ce que aw b'a bugɔ a ko bɛ ban don dɔ la o saya don a bɛ se ka kɛ malo don ye saya don a bɛ se ka kɛ tɔgɔja don ye mɔgɔ tɛ se ka fariya ka ne buramuso bɔ o mɛ a ma bugɔ o n n'a tɛ siya kelen ye n kelen pe de tun ye bamanan ye du kɔnɔ du bɛɛ suraka a, a dɔgɔmuso sigilen filɛ ne de y'o don nin fini ninnu donni na du bɛɛ suraka tellement u tɛ n fɛ ko n ye bamanan ye ni n bɛ bɔ arajo la kaba dɔrɔn n buramuso b'a ɲɛ datugu ne b'a fɔ musokɔrɔba mun b'i la fosi tɛ ne la ne yɛrɛ t'a fɛ ka banbara ye e ko cogo di ɔ ne ko n ko ni foyi mun ye n sigi n ka furu la ne bɛ mori baara kɛ mali kɔnɔ n tɛ wari bɔ n kun tɛ dila wari la n ka fini tɛ kala wari la fosi tɛ kɛ ne umu ye a tɛ don galala wari la a cɛɲa tɛ n na a nafolo tɛ n bolo n bɛ baara min na o mandiya in de don ɔ ne fana b'a fɔ a ma musokɔrɔba n'i ye ne bɔ i den kun tɛ mɔgɔ sɔrɔ da b'a fɔ la ilaha illallah i yɛrɛ da i tɛ mɔgɔ sɔrɔ walahi subaga da awa i sigi n'a ko fɛn o fɛn ne ko a ka kɛ ten n'a ko a ta n b'a ta n'a ko a bila n b'a bila halisa ne cɛ bannen surakaw y'a dalen don u ma mɔgɔ si bila u yɛrɛ ɲɛ u b'u u nasa kan ko a y'a kɛ ala kama aw ka mara aw kɔrɔkɛ sara ne de bi aw y'aw nisɔndiya ɲankɔrɔ tɛ sa adamaden n'i y'a nɛgɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ n'o tɛ n bɛ n ka baara la n bɛ n cɛ fɛ yen sariya yɛrɛ y'a jira mɔgɔ tɛ se k'i bɔ i ka so kɔnɔ mɛ toujours bɛ jigin u ka yɛlɛ kan toujours i jija i ka dumuni ka sɔrɔ à temps bɔ i ka t'i buramuso fo i k'a fari ɲininkakali kɛ bana b'a la o bana t'a la i ka tobili kɛ n'o ma diya i ye a fɔ n ma n'a jate n kun n'a jateri i kun n'i nana n'a fɔ n ma dɛ hali n ka furunɔ gɛrɛ i la aw ka dumuni tobi cogow n'anw ta tɛ kelen min ni min bɛ k'a la o fɔ n ye n k'o k'a la aw tɛna bɛn wa mɛ k'a fɔ nin musokɔrɔba in yɛrɛ i tile tɛmɛna kaban walayi i tile tɛmɛna i nɔrɔlen don mɔgɔ la ten walayi ne yɛrɛ den tɛ se ka di nin ma subaga de don ɛ ni subaga kun don e bɛ cɛ min kun e kun bɛn'o sɔrɔ yan n b'aw ɲininka kɛ aw tɛ sabali dɔɔni aw denw ka kɛ fɛn ye diɲɛ ka surun dɛ wa diɲɛ banna ko diɲɛ banna donc ne bɛ fɛ siyɔrɔ fana na n'i taara aw bɛ yafa n ma Ala kama fo n ka nin yɔrɔnin fɔ aw ye n'i taara ɲɛgɛn na ka sugunɛ kɛ sugunɛ bɛ bɔ ko saba de kɛ. mais i ye sugunɛ kɛ dɔrɔn a bɛ yafa ma de dɛ wala a man a ka gɛlɛn ma kosɛbɛ mais kunba tɛ ka baara n bɛ fɛ k'a kɛ fɔ k'a nisɔndiya o tulu bɛɛ bɛ kunba tɛ kun yan mais a yɛrɛ tagabolo de ye a tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye a da ka girin anw minnu ye animatrice ye ne ni aramata anw de b'a dɔn aramata fɛnɛ a bɛ ne kɔ an ka baara ye an bɛ ɲɔgɔn bonya de n'i kunba tɛ ɲininka nin bɛɛ la kelen kelen kelen kelen n kelen n'a kelen a y'u ɲɛfɔ ye ko yala e y'a ɲɛfɔ denmisɛnninw ye ko i tanti mu ko mɛ olu bɛ se ka sa e bolo i bɛ taa fɛn ɲumanw ɲini ka na a mara o o e m'a ko fɔ denmisɛnninw ye e ka feereli yɛrɛ ye mun ɲa sisan i ye butigi dayɛlɛ a ye mun de ɲa e ma ɲɛfɔli k'u ye n'i taara ɲɛgɛn na sugunɛ ye saba de i ye fɔlɔ min kɛ a b'i ɲɛna k'i tilala i ma tila i bɛ sin ka wuli ten ka ji seri i ɲɛfɛ ka i ka pendelu siri wali k'i ka silipu don wali k'i ka kulɔti don wali ka kolan don i jɔlen filanan bɛ na o ye fitinin ye i b'o k'a la i tɛ b'o kalama o jɔyɔrɔnin na tuguni sabanan bɛ na ku eh, eh, eh, pantalon min b'i la n'o ye kolan ye o suma bɛ bɔ kulɔti suma bɛ bɔ silipu suma bɛ bɔ e nun t'o mɛn o i cɛ de nun b'o mɛn a b'i ko n'i taara banakɔtaa kɛ a ye yafa ma ala kama n bɛ fɛ de aw k'a faamuya i saniya an 90 pourcent an bɛɛ bɛ taa ni safinɛ de ye ɲɛgɛn na i b'i yɛrɛ nettoyer a bɛ jɛ o mais a kɛnɛ kasanin b'i nɔfɛ aw bɛ a ko to tuguni siɲɛ bi wolonwula cɛ mana maga i la k'i sen bɔ ɲɔgɔn na banakɔtaa kɛnɛ kasanin de bɛna a nun kɔrɔ fɔlɔ musokɔrɔba tun ko n'i taara n'i y'a ko ni safinɛ ye k'a jɛ yanni k'i da tulu a bɛ a bolo i b'a dɔɔni ta k'a k'i bolo la k'i woro fulancɛ fila mun a tɛ se i ɲɛfɛla ma donc ni cɛ y'i sen bɔ ɲɔgɔn na aw k'a kɛtɔ a b'o suma duman de mɛn il passe toute la journée i suma duman b'a nun kɔrɔ mais e sen bɔra ɲɔgɔn na woro kumunen don banakɔtaa kɛnɛ kasa b'i la a t'a f'i ye a bɛ tile ban o de fana bɛna a nun kɔrɔ i bɛ diya ye cogo di est ce que i bɛ diya ye n ye nkalon tigɛ yan bon n bɛ nin kuma fɔ arajo la ni bamanankan jumɛn ye ni musokɔrɔbaw tɛ dimi kɔrɔ bon maɲamagan fana tɛ nin fɔ denmisɛnninw ye a bɛ ala minɛ ka don kɔɲɔso la fana k'o bɔ réseaux sociaux sanfɛ kɔɲɔso ye sutura de a b'o ala kelen minɛ tugun ka den wolo den ma ko ko o kunkolo n'o barajuru don o pplen bila réseaux sociaux sanfɛ a bɔra yɔrɔnin min na dɔrɔn k'a bila réseaux sociaux sanfɛ o den ka maaya de banna segukaw ɲuman o ka maaya den de banna komi aw bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan sa ka den wolo dɔrɔn k'o bila an ka fɔlɔ musokɔrɔba n'u tun y'u kan an bɛ kɛ taa ka sɔrɔ fɛn min ye sutura n'i y'a ye i donna sange kɔrɔ kɔni finijɛ de bɛ don i la kɔɲɔso kɔnɔ aw kan ka don ni fini fila ye fini fɔlɔ o y'a ye i bɛ seli ni fini min ye fini filanan o ye laadala fini ye ni ni maɲamagan b'o don i la finijɛnin n'i yɛrɛ taara n'u y'i ko k'i bila a kɔnɔ n'i ka kegun i b'i ka selidɛbɛn ta o y'a sɔrɔ i ka finijɛ in ma nɔgɔ fɔlɔ ka jɔko fila di ala ma i ye hami o hami fɔ ala ye pinturu dante de ye nin fɔ ye jalakɔrɔba ko n'i ye fɛn fɔ fɔ masa aramani ye k'o ka k'i ka furu kɔnɔ ala b'a kɛ ten mɛ n'i ma fɛn sara a la k'a ka sira t'a la ne ma kalan dɛ ne ma kalan kuranɛ la o mɛ o ye kuranɛ dunden de ye aw kɔɲɔmuso kɛmɛ bɛ a y'o kɛ wa n'i y'i ka seli i ka sɔgɔmada seli i b'i ka selifini i b'o bɔ i ka na ka don sange jukɔrɔ k'i ka e, laadalafini don i la k'i da aw ni telefɔni de bɛ don telefɔni mana don a bɛ sɔrɔ k'a ta alo joli n terimuso de b'a di walayi n ka kɔɲɔso ka di fo k'a faga maɲamaga o ye fɛnnin dɔ di ne ma ne y'o ɲagami k'o sɔrɔ i ka cɛ f'a bɛ kule i yɛrɛ faga walayi aw ma mara o ne kan t'aw ma dɛ ne k'u ma mara n'i y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o kɔni ne ma s'i ma. tiɲɛ wa nkalon i bɛ bɔ n'o ye i ka foyi tɛ kɛ sutura la bilen kɔɲɔso ye sutura de ye n bɛna fɛn saba d'aw ma fu seri fɔlɔfɔlɔ min bɛ d'i ma i bɛ ni maɲamaga y'a d'i ma i bɛ don ni bɔlinin dɔ y'i fɛ i bɛ galama ɲɛ kelen ta a faranfana ye k'o kɛ bɔlinin kɔnɔ k'a dogo a kan'a ye k'i ka seri min n'i fara i bɛ ji suuru o bɔlinin na seri seri in na a mana kɛ u ye nɔnɔ k'a la o a mana mana kɛ u ye fɛn o fɛn k'a la sa i bɛ ji suuru a la k'i ninakili minɛ k'a min i musoya de bɛ ɲɛ hali n'i ma ingrédients ninnu k'i yɛrɛ la i bɛ timiya aw k'a kɛ to e k'a lajɛ kɔgɔjijɛgɛ ani bajɛgɛ jumɛn ka di bajɛgɛ parce que ale bɛ kini buruburu dun a bɛ to buruburuw dun kɔgɔjijɛgɛ dun bɛ mɔ bɔgɔ de la a kɔgɔma nin ye fɛn fasɔn kelen ye yan o la hali n'i ma fɛn ingrédient wɛrɛ k'i la dans la vie i cɛ tɛ se ka ɲɛ i kɔ kilisi t'a la foyi foyi t'a la a tɛ foyi ɲɛɲini o ye fɔlɔ ye walayi nin kuma tɛ ka kɛnɛ tɛ ne bɛ nin fɔ conférence baw de la ani VIP denmisɛnnin denmisɛnnin kalannenba dɔw bɛ yen u tɛ foyi ɲɛdɔn u bɛ ne ta ka taa ne ye salon dɔ kɔnɔ u mɔgɔ damadɔ ka da sɔgɔ a da la ne bɛ nin baro k'olu de ye a tranti miniti n'i y'a prix fɔ aw tɛ da a la parce que ne yɛrɛ bɛ taa ɲini de ɛɛ a ye segin tɛgɛrɛba kan a k'o fɔ marraine ka jama ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a ye k'aw bisimila an bɛ segin k'a fɔ a ye a ye layidutigiw ye a ye kankelentigiw ye n'i tugura maa ɲɛnama kɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ye maa ɲɛnama ye o kow tɛ tiɲɛ fifi tunkara ale de bɛ wele ko waliden naani ani yɛrɛden naani n taara a ka so n y'a ka baara kɛ a ka ca a siso kɔnɔ garibudenw falatɔw hali n'a ye tablɛti san a denw ye a b'a san garibudenw ye k'a san falatɔw ye a denw bɛ dumuni min kɛ falatɔw b'o dun garibudenw b'o dun yɔrɔ n'i ye ko ka anw ɲɛna fiɲɛ de bɛ taa n'a ye ne taara n bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ filɛ den ninnu bɛ komi a yɛrɛ de y'u bange hali i t'a denw ni garibudenw ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de fɔra o de ye ala ɲini ye dɔnku bana min b'a la an bɛ dugawu kɛ ala k'a kun saya ni bana in ta ye ala k'a ɲuman jigin ala k'a na a ka so hɛrɛ la a bɛ ka falatɔ minnu ladon ani garibudenw minnu ladon ala ka a to olu ye ala kan'a kɛ jugu sago ye ala kan'a jɔ fɛn kunna a tɛ fɛn min ɲɛ dɔn paseke mɔgɔ ɲuman a taa man di an ye mali kɔnɔ Ala dɔrɔn de bɛ se k'i sutura dɔnku n'an ye fifi bisimila an bɛ tɛmɛ n'an ka baro ye tan hakɛ to kosɛbɛ yɛrɛ dɛ i kɔmi i yɛrɛ kuma bɛ fɔ kaban fifi k'a fo kosɛbɛ k'an ka marraine fo yɛrɛ de depuis première édition fo quatrième édition marraine opérélen don hali kuma ma nɔgɔya a ma mais sɔgɔmada in n'a ye n weele six heures six heures a ko ma kunba tɛ den walayi ka sira de sun anw bɛ fɛ anw b'a reporter Mɛ n'a ma ɲɛ kɛra ten n bɛ mɔgɔ ɲini a bɛna kɛra e e ye mɔgɔ dɔ bɛ ye i tun tɔgɔ kɛ ne kɔnɔ dɔn a ye tɛgɛrɛba fɔ ne ka marraine ye da ɲuman bɛ jamana e dugawu kɛ mamafin ye ala ka lafiyaba d'a ma a ka se ka kɛnɛya ka wuli ka jɔ a sen kan an b'a fɔ marraine représentantw ma k'u bisimila an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an ka dugawu ɲini an ka mɔgɔbaw fɛ u ka dugawu kɛ mamafin ye ala ka se ka wuli ka jɔ a sen kan donc tantôt n'i bɛ hakɛ to ni n tun ma nin yɔrɔnin fɔ o ye a ma tiɲɛ nɔgɔn awɔ ɛɛ fifi tunkara tɛ o n b'a ti e de don maa ka maa de b'i kɛ maa ɲɛnama ye e y'a d'a ma kabini édition fɔlɔ a kɛra ne ɲɛna fo édition naaninan i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ wele i ka conférence la i m'a si falen a édition fɔlɔ ne ni fifi ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen fo bi ne b'i ka conférence kɛ e de lamaralen don e de tɛ i kun don yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ sinon fifi ɲɔgɔnna kɛmɛ de bɛ yan ɔ ni mɔgɔ dɔw ye ɲɛkura jɛgɛw de ye i bɛ se ka fifi bila k'a fɔ i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ donc ni den maralen fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ba o baara bɛ kɛ ni hakili ɲuman ye an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn aw bisimila ɔ baro tun bɛ yɔrɔ min na o ye muso ka sokɔnɔna denmisɛnninw ko ko k'o expliquer n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ hali bi donc saniya fana bɛ cɛ sɔrɔ saniya anw ka bi npogotigiw bi furulenw a quatre-vingt-dix pour cent a bɛɛ tɛ dɛ n'u taara furuso kɔnɔ kaban u tɛ jɔrɔ ni foyisi ye bazin wakisi ee sabara saki sanu warijɛ o tuma ba b'a fɔ u b'a fɔ e mais a ba ye baara kɛ sa a kɔɲɔ bɔra ba yɛrɛ b'a fɔ walayi ala aw bɛɛ ni baraji walayi kɔɲɔmuso sigilen minɛnba de b'a bolo kana sɔn a k'a da waga dɛ ni kɔɲɔmuso y'a da waga i bɛ taa lahara i sen na i tɛ mɔbili ta mɔbili tɛ taa n'i ye den tɛ dege kuma cogo la den tɛ dege maa bonya cogo la den tɛ ɲɛkun dɔn a tɛ dabere dɔn a t'a jugu dɔn a t'a ɲin dɔn a t'a ɲin jugu dɔn ni dugu jɛra kɔɲɔmuso sigidon fɔlɔ a ka dumuni kunna Hɛɛ na mana kɛ kini na ka sogo da a sanfɛ ka pomme de terre k'a la ka karɔti k'a la ayi a bɛ fini sanfɛla cɛ bɛɛ ko tɛ dɛ ka dugumana gasaw duguma sa o tuma kɔɲɔmuso yɔrɔ bɛɛ bɛ ye sotigiw b'a fɔ hee nin y'anw ka kɔɲɔmuso sigi cogo ye wa a b'a bolo turu kini na sa a bɛ sogo ta ka karɔti tigɛ ka k'o la ka ngɔyɔ tigɛ ka forontobanin cɔn k'a kɔrɔ e na wuli ka bɔ o dumuni kan kunna e yɛrɛ bɛ foronto min dun tobilikɛla yɛrɛ m'o o o dun ka sɔrɔ k'a fɔ ee walayi dɛ aw ka na in dɛ a diyara sa nka han mama ta ka di ni nin ye aw ka na ɲɛ finnen de don k'a sogo bɛɛ ɲimi du kɔnɔ e t'a dɔn sogo bɛ tila de wa e t'a dɔn maakɔrɔbaw de b'u ta ta fɔlɔ wa e t'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw de fɔlɔ bɛ sɔn wa i siɲɛ fɔlɔ du kɔnɔ o kini in kan ka dun cogo dɔ la ka sɔrɔ ka girinti sa walayi n fara a diyara fo k'a faga o fɔ yii dɔ bɛna tulon kɛ k'a fɔ cɛ ne kɔrɔkɛ ka belebele i ka nin bizu ninnu ɲɛna fɔ i t'a dabila i t'a dabila dɛ i t'a dabila wala n'i m'a dabila cɛ ba bɛ yen a balimamuso b'a fɛ wala n'i y'i kɔrɔkɛ nin minɛ su in na walahi a tɛ lakale o e bɛ diya i cɛlakaw ye i bɛ diya o ye dugu mana jɛ ni sinamuso b'i la wali kansinamuso b'i la i tɛna t'u fo wa wali buranmuso b'i la i b'i jɔ da de la salamu aleykum i ma se k'o fɔ a ni sɔgɔma sokɔnɔmɔgɔ b'a fɔ nse jɔn don a fɔ kunbati don ɔ kunbati hɛrɛ sira don kɛ a na don a b'a jɔ i ni sɔgɔma karisa Fanta i ni sɔgɔma ɔ kunbati hɛrɛ sira ala ka tile hɛrɛ d'an ma k'a ma dɔrɔn e kunbati i sigi kɛ a b'a sigi nka a ye koɲɛɲinina t'o kɛ dɛ a tɛ da gosi yɛrɛ a bɛna don panpla sinamuso ka so kɔnɔ k'i kari o ka sokɔnɔna k'i sigi o ka li kan i bɛ foli la i bɛ filɛli la n'a ko i ni fɛn dɔ donna don nin bɛɛ ye marabaliya de ye i bɔra aw bɛ dumuni kunna i n'i buranmuso ni i cɛ somɔgɔw mɔgɔ si tɛ kuma sɔrɔ e la kuma min mana daminɛ a b'a fɔ awɔ hali anw ka kare kɔnɔ dɛ bilayi bilayi walayi bilayi taala a ɲɔgɔn kɛra ye parce que cɛ dɔ tun b'an ka kɔfɛ dɛ o y'u o ni muso nin de minɛna u minɛ n'o ye sisan nɔ sanfɛ cɛ bolila k'i cun kogo fɛ an bɛɛ taara a lajɛ a donna fɛn bɛɛ la ten fo muso jankolon bolila ta ka taa mɔgɔ si tɛ kuma sɔrɔ a bolo a t'aw hakili to denw dayanfan na sa wa a t'aw hakili to o la e bɛ diya cɛlakaw ye nin na cogo di sa hali a t'a dɔn ko fiɲɛ wulila cɛ fana mana na i bɛ kumakan duman fɛn fɛn fɔ cɛ ye a kɛ sokɔnɔna ye n'i ko a ma bebe so kɔnɔ o y'i kungo ye n'i ko a ma papa so kɔnɔ o y'i kungo ye cɛ woloba sigilen e k'o ma bebe e de y'a wolo wa ne ko aw ka bebe in aw de y'a wolo wa n'i bɛ diɲɛ kuma duman fɛn fɛn fɔ a f'i cɛ ye so kɔnɔ i cɛ jamu réel fɔ a ba sigilen n'a fɔra k'i ka cɛ ka samara bɔ k'a anbarase o fɔra ko mali dukɛnɛ de aw y'an ka kɛrɛfɛ dugu mɔgɔ ninnu de ye mali ye mali de cɛ mana don muso dɔw bɛ sin ka t'u ka saki minɛ ba ni fa sigilen k'a kɛ ta cɛ la hɛn nin de b'a kɛ cɛ bɛ k'e fɛ sinamuso fana bɛ yen n'a terimuso nana ee n teri ko n y'u faga sɔgɔmada in na dɛ i taara karimurunin de san ka n'a di cɛlakaw ma u b'i da k'i kan tigɛ a man di cɛ in yɛrɛ parce que a ma dege nin na a b'a fɔ cɛ ne ko i ka nin ko sugu ninnu dabila a b'a fɔ ɔɔ ne b'i fɛ n'i kun tɛ n fɛ mun na i ye n furu kɛlɛ bɛ wuli kabini yen ka sɔrɔ a m'a fɔ a t'i fɛ ni cɛ donna so kɔnɔ n'i bɛ se k'a ka duloki bɔ o bɔ n'i bɛ se k'a ka samara bɔ o bɔ ji soli ka na d'a ma o tɛ aa ni ɲɔ banna malo banna u tɛ kuma o dɔw dalen hali cɛ ma s'u ma fɔlɔ k'a kita fɔ ɔ jani n ka ɲinɛ ɲɔ banna malo banna hali sini ta ten sukaro tɔnin min tun bɛ papu yɛrɛ y'o bɔn bɔn a bɛ mun bɛ kɛ bilen u b'o fɔ dumuni fana kunna donc n ye baro bila yɔrɔ min na seri mana bɔ yen naji fɔlɔfɔlɔ min bɛ d'i ma a kɛra sogo ye o a kɛra sɛ ye o a kɛra fɛn fasɔn bɛɛ n'i y'a kolo ɲimi i ka ko b'i bolo furu bɛ kɔrɔ tuma min na kulusijala gosi de bɛ cɛ minɛ o tɛ furakɛ o dɔw bɛ ala minɛ mayamaga mana sɛ tobi k'a d'u ma u b'a dun i b'a fɔ ko bere cira kɔɲɔmuso kun k'a ji min ka tila ka sɛ kolo ɲimi n'i ko kɔɲɔmuso saba wala sɛ kolo ka di hali ka ne to so dɛ sɛ kolo de ka di ne ye i cɛ ka maaya ban n m'a fɔ o don a bɛ k'a la dɛ furu bɛ kɔrɔ ka taa i si ma se dilan bila ye cɛ ka kulusijala bɛ tiɲɛ e y'a tiɲɛ dɔw bɛ sagasogo k'o fana kolo ɲimi k'o to misi sogo bɛ ten a tɛ ɲɛ kɔɲɔmuso kan ka dɔɔnin de dun i bɛ fɔlɔ sɛ kaman de la ka bu dɔɔnin b'o la k'o dun k'a tɔ bila kaman kɔrɔ i bɛ taa ɲɛ de sotigi bɛ taa ɲɛ i ka gatigi n'a kɛra cogo cogo i balo a tɛ kɔ a ka nasɔngɔ la woro n'i ye kaman dun i bɛ sɔrɔ ka woro dun woro o ye i bɛ sigi de hali katiripilan tɛ se k'i puse i bɛ dɔɔnin dun woro fana na i tɛ se a kolo ma i bɛ sɔrɔ ka naji dɔɔnin min k'a sigi kɔɲɔso dumuni kɔrɔ de ye kɔngɔ nka kɔɲɔmuso min fa dibi sogo la ni mɔgɔ kelen ye dibi kuru kelen ɲimi yan sa n'a donna bɛɛ t'a suma mɛn yan wa i musoya suma de bɛ bɔ ten aw de ko n ka sokɔnɔna ɲɛfɔ aw ye dɛ gato ni patiseri in si man ka dun boisson in si man ka min n'i tɔɔrɔla ten i farikolo b'i ɲɛ ten k'i fasa f'i jɔlen bɛ ɲɛnamini ni ala k'an kisi ni kasara y'i cɛ sɔrɔ mɔgɔ si t'a dɔn ko kɔngɔ b'i la mɛ e y'a bɛɛ dasi ni kɔɲɔmuso dɔw bɛ yen ni mayamaga y'u jɛ dumuni na u bɛ telefɔni ta ten maama dɛ kabi kunun ne donna ne ma dumuni kɛ ba yɛrɛ b'a fɔ telefɔni di mayamaga ma telefɔni d'a ma mayamaga kini dɔ d'a ma a tɛ nin ɲa dɛ walayi kini di n dɔgɔ ma a b'i musoya kɛ kaw fɔlɔfɔlɔ n'i ka woro tun bɛ tila i bɛ taa tile i kun fɛ de mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yan dɔw b'a kɔrɔ dɔn. alesalam warahmatula ina tarawele nisɔndiya min b'an na nin wagati in na sisan sisan an sera kɛnɛ kan yan ka na an ba de représenter an ba min kɛra nin kɛnɛ in marraine ye ni an balimamuso y'a marraine d'a ma depuis fin édition fɔlɔ fo nin y'an y'a édition naaninan la san o san an ba de bɛna ɲɛnamaya k'ale kɛ marraine ye mais bi latigɛw ye ala ta ye a bɛ bana dilan kan nin wagati na donc an nisɔndiyalen de don k'a ye k'a fɔ depuis ko daminɛna fo bi u b'a bonya ta k'a di an ba ma fo sisan alhamdulila an ba fana bɛ k'a seko k'a la ka d'a kan a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ ala de kama a b'a bɛɛ kɛ musow de kama donc ne musow ka kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tara k'a di anw ba ma a tɛ bala an na donc an bɛ an balimamuso fo de dɔrɔn ka dugawu kɛ a ye sa ko in ala k'a ɲɛ a bolo ala k'an bɛɛ lajɛlen jidi hɛrɛ la ka foli belebele kɛrɛnkɛrɛnnen tanti umu jara yɛrɛ fana ye k'a fana fo k'a waleɲumandɔn k'a barika da kumakan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin u ma an musow an ka to k'a lajɛ an ka ye nin kɛnɛ dɔw kan sɔn a ka fisa parce que n'i ko muso dɔrɔn i ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ n bɛ to k'o de fɔ muso de ye ba ye muso de ye furumuso ye muso de ye balimamuso ye muso de ye denmuso fana ye donc an jɔyɔrɔ tɛ ban ko in kɔnɔna la cogoya si la donc yɔrɔ o yɔrɔ b'a to an bɛ se k'an ka furu minɛ cogo ɲuman sɔrɔ an bɛ se k'an faw ladon cogo ɲuman sɔrɔ ani an furukɛw ladon yɔrɔ ɲuman ni an balimakɛw ka ladabu ɲuman an bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka an ka to ka bɔ ka caya ka taga o yɔrɔ ninnu na nin yɔrɔ in bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ barisa mali kɔnɔna la tanti umu jara tɛ mɔgɔ dogolen anw ka éducation cogoya la donc ni o bɛ kɛnɛ min kan o tɛ kɛnɛ fitini ye anw ba fana kɛra kɛnɛ min marraine ye o tɛ anw bolo kɛnɛ fitini fana ye barisa an bɛ yan nɔ ale de sababuya la donc musow ka to ka bɔ ka caya ka to ka na nin yɔrɔ ninnu na a bɛ an dɛmɛ ko caman na kosɛbɛ